Bi ye arabadon ye avril kalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabaranin filɛ ni bɔkɔ a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na lekɔli karamɔgɔ ka lafasali kuluba min bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 k'u ye eh, laɲini sɛbɛn dɔ bila baarabila sɛbɛn de don eh, a bɛ fɔ min ma ko eh, préavis de grève tile saba ɲɔgɔnna a bɛ taa o de la ka daminɛ min ye mɛ kalo tile tan ni saba ka taga bila mɛ kalo tile tan ni duuru la san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ walasa ka jagoya eh, ko laɲini caman bɛ yen nɔ minnu b'u fɛ minnu bɛ yen nɔ ni jaabi ma di o la ko ka o laɲini ninnu sabati halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko eh, bagan mara yɔrɔ ni eh, dɔw b'a dɔn bagan jagoyɔrɔ la falajɛ n'o ye falajɛ garabali ye a jirala k'a fɔ ko eh, a ka ca ayiwa sifinso ni dɔw b'a dɔn bari la o sigiyɔrɔma bi saba ɲɔgɔnna o de awa cira ani ka taga se mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ tɛmɛ so kɔnɔna na n'o ye awa so minnu bɛ yen nɔ ni maaw bɛ taa kolonya kɛ a kɔnɔna na n'o ye chambre de passe ye o caman de cira falajɛ garabali kɔnɔna na. N'an bɔra yen nɔ kiri min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ mɔgɔfagawale la a jirala k'a fɔ ko finitigi min bɛ yen n'o ye caporal Ayisa Bari ale ka fagali kiriw dayɛlɛla. tarata avril kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali kiritigɛso min bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko cour d'appel n'a dagalen filɛ nin ye banankabugu la ni an bɔra yen halisa an bɛ taa an ka marabolo min ni o ye mɔptikaw fɛ yen nɔ awa ko tarata avril kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na a jirala k'a fɔ ko kasara dɔ ye mɔpti ale yɔrɔ dɔ minɛ n'u k'a ma ko digi n'o ye u ka baraji dɔ ye nin digi min filɛ nin ye n'o ye u ka ji kunbɛ siraw ye ko tasuma jeni de ye yɔrɔ kofɔlen in sɔrɔ min ye bololaminɛn caman ye o kɔni tiɲɛna a sababu la i n'a fɔ kunnafoniyaw b'a sɛbɛntiya cogoya min na Mali finitigiw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabu Mali ni Moritani cɛ ɛ dugumisɛnnin caman bɛ yen nɔ Mali finitigiw forces armées maliennes sera ka tɛgɛ kɛ ɛ minnu kan k'o bɛ ɛ Mali finitigiw ka yamaruya kɔnɔna na ɛ an bɛ waati min na i ko sisan Nin wagati in na an bɛ taa kɔkan kibaruyaw nɔfɛ Nizeriya jamana filɛ nin ye ka baara dɔw bali u ka jamana kɔnɔna na u ka fangabulon n'o ye gouvernement ye a y'a yira k'a fɔ ko jɛn tɛna kɛ n'a ye bilen min ye sogo kamanmafɛnw ye n'o ye volayiw ye ka taa se ayiwa siman fo ka taga se fura ma o n'a ɲɔgɔnko caman ani balo ɲɔgɔnna caman k'o kana bɔ bilen u ka jamana kɔnɔna na ko ayiwa CEDEAO kulu fɛnɛ kɔnɔna na ko jɛn tɛna kɛ bilen balo ninnu ka bɔ o fana dancɛ ninnu na nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don nataw la